There is no human being born by woman that has extra reserved power that can make something woo, woo, woo to happen unless we come together, create an idea that can destroy a nation. Nuclear weapon can wipe the whole Africa today, made by man. Only man creates and creates weapon that can destroy this world. nwere ebe onye nwere o oh, klemi ka ha na-eklemi emeze gị dị mfiro mere ha ahazi gị ise kpere mere ndị bishọp kpuru okpu asị gị nwa chiri ọzọ kpupụ okpu popu kpuru okpu asị nna gị chiri nze kpupụ okpu nwatakịrị fada dị 25 years bịa ọ sị nna gị chiri ọzọ bala nwere bala mmụọ kpọrọ ife oke mmanwụ n'asụsụ be anyị kpọrọ ife oke mmụọ sị ya sekpuru ana nwa 25 years asị onye 60 years sekpuru ana ka ọ gọzie ya abomination agwara m na this 2025 is a year of resetting some of our people brain you understand physical anya na-emere gị physical you understand pay close attention and watch what Saint Ezeaku Ejiofor said you understand eh cool down learn you understand help onwe gị help ụmụ gị amakwa m natụ na ịkọkwado enu ka na ewepụrụ ewere ndị a mapụrụ one cup dawa n'isi one cup garri n'isi they always complain ha ga na-anụ ọgụ na comment section anụ ọgụ ị na-eche oge reality hitie gị you come and eh, as in oge ahụ i cheta ife ahụ anyị na-agwa gị this place ọ naghị ebu gị ka mmanya na you understand e dere gị n'akwụkwọ Habakkuk chapter 6 isi onye Juu chapter 6 verse 6 ụbọchị reality ga-ehit gị this place mgbe ahụ isi gị ga-ebendi You understand? Pay close attention and listen to what Ezeaku Ejiofor said here. You understand? If you pay close attention very well, you're going to understand this something and implement it and help yourself and help your unborn children. you understand hapụ na ndị a mapụrụ one cup dawa n'isi ndị a ga na-anụ ọgụ na comment section ịma na ebe ọbụna a na-eme mmemme mefu bụ onye ahịa azụ onye isi na-adịrọ mma that place mara dat na mmemme ahụ enwebi isi so a ga-ewerịrị ofu onye ga na you understand eme ka onye kopụrụ ekopụ ihe dịra ya wee chịkọtara na ụwọ ya chain ọ kpọga ya na psychiatric destin ka e nye ya ọgwụ ndị ara a reset ya brain ya ya gazigwa na peace and love biko na subscribe to my youtube channel very important ya gazigwa na peace and love jide aka n'isi gị ka anyị mechie jide aka n'isi gị aka n'isi gị repeat after me ndị mbụ na ndị egede repeat after me ndị mbụ na ndị egede ezuzuwo m akpọkpụwo m baịbụl eburu eh, ebaghịlụgo eh, m buru ọ na-anyị m abaghịgo m buru ọ na-anyị m ebe ọbụna m si baịbụl buru n'isi m ndị ichie biko anatawo m taa bịanị bupụ ya n'isi m mmụọ exodus niile nọ m n'ime mmụọ deuteronomy obadiah mmụọ habakkuk nehemiah hei mmụọ mụnwa ikweta na samson ji aka naabọ kpatuo ụnọ enu ana m ebupụ ya n'isi m tata dịka m na-ebupụ ya n'isi m taa ka o si n'isi m pụọ n'eke pụọ n'oye pụọ n'afọ ma pụọ na nkwọ si n'aha chukwu na ndị ahụ isee isee ngwa jide aka n'isi ụta buru ya buru ya bupụ ya na-ebupụ ya practical bupụ nzuzu n'isi gị bupụ face reality ngwa para para para pam bufugo my own I'm a free man ị kụọ m ọkpọ m kụkwara gị kpọrọ m police kpọkwara gị reality ị na-eme ihe mụ ji mere isiokwu taa bụ na anyị nyere nwa virgin seven days ka ọ gwa anyị onye mere ya ya kpọkuo chi ya ee elijah na ndị amụma baal ọ kpọkuru chi ya nwa virgin kpọkuo chi ya gwa anyị sị akpọzina police afa onye mere ya na-abịa ebugharị buru enyi m na ụmụnne m amaka melon